igbo ndị ọma m unu anwụchule ọkwa anyị ka na-aga n'ihu n'okwu anyị kpụrụ ọnụ n'oge gara aga anyị kpọrọ ọ chaa ọ chaghị sị gbute anyị kwuru na maka ndị nna nna anyị ha si kụziri anyị ihe mmadụ ka igbo si eme ihe etu igbo si were eme ihe ọ na-aga n'anya na-aga n'usoro o ruzie kịta na ọgbọ anyị nọ na ya mgbe ahụ anyị na-ekwu ọ mgbe nwata ji abụ o tolitetu onye ọ ga-etoni oke agụmakwụkwọ adịghị mgbe ahụ a kpọje ya bọị o ruo bọị ọ nọba n'aka ọga ụfọ na-anọ ahọ iri ụfọ na-anọ ahọ ịsaa ụfọ na-anọ ahọ ise ị nọba n'aka ọga ị mụba ahịa na-azụta ahịa na-agbata mbọ ị mụba ahịa mụchaa mụta ahịa ọfụma ọga eduo gị ọga eduo gị i bido nke gị ọ na-ete aka nke nwa agbabakwa mma ọ na-ete aka ahịa ị na-azụ ebuo i bido kpọbakwa ụmụ bọyị o belụsọ na nke ahụ nke maka ọrụ aka ọrụ aka onye ka na-amụkwazị kịta ọ mgbe ahụ ka ọ ya-abụ e jebe kpọdo nwata ruo ọsọ eje ọrụ aka dị iche iche dị ndị na-eme mason ndị bricklayer ndị na-agba ihe ọkụ ndị na-amụ panel beater mekaniki penti ndị na-epenti ihe na-epenti ụlọ ndị na-arụ ihe niile dị ọrụ aka dị iche iche ụmụazị a kpọje ha bọyị e ruo o hube isi ọ mụta ọrụ ọ mụta ọrụ mgbe ahụ ka ọ na-abụ e ruo ọga nee anya afụ na nwatakịrị n'anya eruru ya ana maka onye na-enwe ihe o ji eme mmọnwụ ị nọ n'aka ọga ọga na-enwekwa ihe o ji eme mmọnwụ o nwere ihe ọ ya-abụ ọga mara n'ọrụ ọ ma nchọ ka o bunye ọ tụfere ya onye ọzọ ọkwụkwere maka nke a ka o ji eme ha ọkarịchara ibe mana a kpọta nwa bọyị nwa bọyị ehube isi ofu ọga kọrọ m etu ya si kpọta ụmụ bọyị ọ na-agba ihe ọkụ o wee bụ na ofu nwa bọyị ya ka ọ chọpụta ka ha wara group na set nke ahụ ọ kpọtara ọ na-asọ na-emekwa n'ihe ọfụma ọga wee nesie anya wee kpọdebe ya nso kụziere ya ụfọ ụmụ ihe na-abụ a ha egosi ụmụ bọyị ndị ọzọ nọ na-eme ofeke ofeke ije na abụ m dere n'oge gara aga ọ sị o nwere abụ m dere m sị m kpọrọ ọfọ n'abụ ahụ na mmechi ọ sị na ofeke pụta ọgbọ a kụbara ya egwu iti nkoro mana onye uche bata n'ọgbọ echorie ngeregwu ọ ga-emezi afụ na nwa bọyị taruru anya na anya erughị ana ochorie ngeregwu ọ nọcha n'aka ọga pụọ ihe ahụ ọ mụtara n'oge agbam bọyị ya ga-abara ya nnukwu uru mgbe ọ ga-abụrụzi ọga o were na-emekwa ọka m ọ ka ọ dị mgbe ahụ onye na-amụkwazi n'ezie na ọgbọ a ọkwa mkpọbiri amamihe mma a kpọọ ọgbọ a ọgbọ mgbaghara ihereja ọgbọ anyị nọ na ya ọgbọ ọcha ọchaghị ọgbọ ọcha ọchaghị a kpọpụzie nwata bụ ihe ya na-arụ debe to ezigbo buru ego ọga ya gbafu onye na onye nwere efe ije wee mụta ihe nwa na-amụ o buru ego ọga ya gbafu ọ bụzie na nke ndị nwaanyị nke a dịzi egwu ọ bababazie ime ihe ọjọọ ọ bụ na akwụna ka ọ chọrọ ije rụọ ụlọ n'ọ- n'ọ- n'ọgbọ akpa ihe a baziri ya bụ- ba- ba ya nkụchalụ ezie na nkụchalụ waa ya ọgọdọ kpọzie ya hookup ka o wee na-atọ ụtọ na ntị ọgbọ a ọgbọ ọgbọ mgbaghara ihereja ọgbọ mgbaghara ihereja ọ baa ya hookup ka o wee nwee ike dị ụtọ n'anya ọgbọ anyị nọ na ya ọgbọ na-echi eze n'ihe ọjọọ obi ahụ akụghị ha mmiri ọ bụ na nke nọ na bọyị o mememe sosi ya kpọọ ihe ọgbọ a bụ ihe ha na-ekwu onye bụ ka a waa ọ okwu a kpụ n'ọnụ taa ọgbọ ka a waa ọ wago ọ wago ọ ka ọ na-awaje ebe ka ọ na-awaje ọgbọ a nọ na ya ọ nọ na bọyị o buru ego ọga ya gbafuo i che na ihe ahụ ka a na-eme owewo ebe ọ na-agbaje ya ama ọ gbapụzi ihe ọzọ ya nụ ka gwuo ọmụma na anụ ofu ọnụ agụ mmụọ ahụhụ agụ nwa ahụ bụ na ọ nwụrụ n'ezi maọbụ na ọ baziri nga ama mgbe ọ ya-apụta apụta maọbụ na ọ nọchazi ya nọrọ ọdị ndụ ọnwụ ka mma ọ karịa mma na obe gị na ọ pụ ọda apụ mana o jee n'ihe ahụ ọ na-eje ọgbọ ọcha ọchaghị ka ọ ka ha godo anyị n'ọfụ mmiri jikwa na-awụ ọnụ ama nke anyị akọ ghara ibe ya ọ sọsọ eze chukwu okike abịama ga-anapụta anyị n'aka ọgbọ a n'ihe ọgbọ a chị were esegharị ka ozu a na-akwa ha akwa ka ọ dịkwagodunu